choyamba chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi chidwi cha masahaba pa kuphunzira zinthu zokhudzana ndi chipembedzo chawo chidwi cha masahaba zokhudzana ndi chipembedzo tikuona kuti mu hadithi imeneyi masahaba adatumiza ana awo achichepere adapita kuti akaphunzire kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam Nde zimenezi zitipatsenso chitsanzo mwa inu ndi ine kuti tidzikhala nazo chidwi kuti mwana wathu aphunzire za chipembedzo. Amati fodya mpanazale kapena kuongola mtengo mpoyamba. Mwana kuti aongoke zimafunika kulimbikira kumayambiriro. Nde titengere chitsanzo pamenepa kuti Masahaba adatumiza ana awo achichepere kukaphunzira kwa Mtumiki salla Allah alaih wasallam. Chinanso chimene tikuchiona pamenepapa ndi chidwi cha achinyamata. a pa nthawi ya Mtumiki pa kuphunzira za chipembedzo kuti adakhala ndi chidwi chokakhala ndi Mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndi kumakaphunzira ngakhale adali achichepere. Ndiye wachinyamata asadzinamize kuti iyayi ine ndidzayamba kutsatira za chipembedzo ndikadzakalamba. Iyayi ndikadzakwatira ndi pamene ndidzayambe kutsatira za chipembedzozi zoswalizi koma panopa iyayi, panopa ndibapanga zachinyamata. Ndi angati mwa achichepere amene amwalira? ndi angati mwa akuluakulu amene akadali moyo ndi angati akuluakulu amene atsogoza kumapita kukayika maliro achinyamata nde imfa simadikira kuti udzakule kaye umamwalira nthawi ina iliyonse nde munthu ukuyeneka kuchilimika pakutsatira za chipembedzo at every stage ya umoyo wako china chimene tikuchiphunzira pamenepa ndi makhalidwe abwino a mtumiki sallallahu alaihi wasallama monga mphunzitsi Mtumiki adali mphunzitsi wabwino ndipo akufotokoza amene akutipatsira hadith imeneyi kuti ndipo Mtumiki adali kwa ifeyo mu nthawi imene tidakhala naye tikuphunzira adali wachifundo kwa ife ndiye mphunzitsi akuyenekanso kukhala wachifundo kwa munthu amene akumuphunzitsa. Mwana asamakhale akuopa kuti kumene kuja sindingapite ndikangopita kumene kuja astazi amene aja amakwapula. Sitikunena kuti mwana asamupange discipline koma kuti akuyenekanso kukhala ndi ma limit kumuonetsera chifundo mwana uja. Akuyeneka kupanga develop chikondi kuti mwana uja azikhala ndi khumbokhumbo nayenso lodzafuna kukhala Sheikh kapena kuti adzi Sheikh uja adzikhala role model kwa mwanayu. Ndiye tikuona kuti mmenemu Mtumiki salla Allah alaih wasallam akufotokozeredwa kuti adali wachifundo kwa achinyamata amenewa. China chimene tikuchiona pamenepa ndi chakuti n'zofunikira ngati tikutumiza, ngati papezeka mwayi woti titumize anthu okaphunzira, anthu amene tikuyenereka kuwatumiza kwambiri akuyenereka kukhala achinyamata kamba koti achinyamata amakhala ndi memory ya fresh ndipo amakhala ndi capability yoloweza zinthu kusiyana ndi munthu wamkulu nde ngati papezeka mwayi wa scholarship tiyeni tiwatumizeni achinyamata ife anthu akuluakulu tisakakamire kuti ayi kumeneko ndipita ndine kumachita kuti uli ndi ma degree ena nkale tikuona pamenepa kuti masahaba adatumiza achinyamata awo kupita kumene kuja china chimene tikuchiphunzira pamenepa ndi chakuti kamba kakuti zinthu zina zimene waziphunzira ukuzikumbukira zina ukuziyiwala zimenezo zisampange discourage student pakuphunzira zinthu zachipembedzo tikumva narrator amene akufotokoza hadith imeneyi kuti mtumiki adatchula zinthu zambirimbiri pamene amatiphunzitsa zoti tidzikapanga tikabwerera ku ma areas kwathu ndipo muzimene adafotokoza zina ndikuzikumbukira zina ndikuziyiwala sindingathe kuzikumbukira nde ngati zina ukukumbukira zina usakukumbukira chimenechi chisakhale chinthu chokupanga discourage kuti usakhale ophunzira kumakaphunzira kapena kumakasakasaka maphunziro chinanso chimene tikuyenera kuchiphunzira pamenepa makamaka kwa ife makolo ndi chakuti ana aja pambuyo poti tawatumiza akaphunzira tikuyenereka kuti maudindo amene tinali nawo aja tiwapatsa achinyamata aja awapange assume maudindo aja ndefe tidzayang'anira mmene akuyendetsera zinthu Timatheka kutumiza mwana, kaya timtumiza ku sukulu, kaya timtumiza ku university ina yake ya Chisilamu, akabwera kumene kuja tikupezekabe kuti maudindo aja amene tinali nawo aja tangokakamirabe. Nde kumachita kudikira kuti ife timwalire kenako achinyamata aja azidzalowa pa udindo. Koma kuti nzofunika kuti maudindo amene aja achinyamata aja akabwera tikuyenera kuti tiwapatse maudindowo nde adziyendetsa ife tidziwayang'anira nkumawapanga guide kuti pamenepo mutatere, mutatere, mutatere. ngati mmene adapangira apa mtumiki kuti pambuyo poti achinyamata awa aphunzira adawauza kuti mupita kumeneko nde mudzikawatsogolera anthu osonyeza kuti anthu amene akuyeneka kukhala mmaudindo akuyenekanso kukhala ndi knowledge iko yokhudzana ndi zachipembedzo.